alihamdulilayi rabil alamina tanto bɛ n dali masa ye n bɛ ni masa ye masa min ye san fara wolonwula da barima t'a kɔrɔ n bɛ ni masa ye masa min ye dugu fara wolonwula da ah, ni n ye barika da ala ye n bɛ sɔli kɛ muhamadu kan abudulayi den ani ba aminata den

ani baso badenkɛ jelikɛ bɛ n'o de ye ne bɛ ni jɔn ye o de naso badenkɛ grand sœur de valeur alimason zoni keyita badenkɛ ko jelikɛ sigira ko mɛ ko n tun m'a dɔn n bɔra kalama

ka n hakili jigi jɔn na o de abu kamisogo sababu ɲuman ko sababu ko k'i kana to d'a ma i kana ji d'a ma nka i kana ɲin'a kɔ abu kamisogo ka n hakili jigi jɔn na o de papu sumanɔ den lamini sumano den ani naba kuwatɛ den ko mɔgɔ t'i ka layiri la kuma ni fadenw ɲɛ la ka sɔrɔ i ma l'i ba la dɛ abaso n y'o de fɔ n ko n bɛ se ka da kun kan ka don i kan wa paseke n y'o de fɔ jigitugu mansa man ca faama dan dɛ depuis ala ka diɲɛ da i ma laji jelikɛ laji jelikɛ min ye kora fɔ jelikɛ n'i ma laji jelikɛ dɔn pɛtɛtiri i bɛ sigi baroda min na a ye se ka jateminɛ kɛ ala ye kora juru muwan ni kelen jelikɛ ma kita ko laji kora jabate ka bɔ kita tumuna la ne fa o de jɔni ye haruna sangoyi jelimari sangoyi jango duguno ka lagare o de bɛ mikoro la kun ye denw tɛ dɛ baw de don aba nin kɛra cɛkɔrɔba dɔ ye cɛkɔrɔba ye muso furu kelen k'a furu fila k'a furu saba a ma se ka hɛrɛ sɔrɔ a bɔra k'a bɛ taa lɔgɔ ɲini na a nana kungo fanta kungo banta kɔnɔ a nana kili saba le sɔrɔ yen kelen tɔgɔ ko nafolo kelen tɔgɔ ko muɲu kelen tɔgɔ ko sabali a taara so a ye muso fɔlɔ ɲininka ko kili saba bɛ yen ko nafolo ani muɲu ani sabali muso fɔlɔ ko a ma k'an tɛna se ka mɔgɔ foyi sɔrɔ tuguni k'i tɛ nafolo ta a ko n y'a mɛn a seginna ka taa a taara muso filanan ma o y'i kanto ko ee k'an tɛ adamaden ta k'an tɛna se ka mɔgɔ si ta tuguni min bɛ se ka kuma aw ɲana a nana bɔ masakɛ denmuso min nɔfɛ ni o nana kɛ sabanan ye a nana s'o ma o ko ko sabali ta ko sabali de y'a to ko n'i sera ka ne sɔrɔ ɔ a ye sabali ta tuma min na kili tɔ kelen o pɛrɛnna o tɛ nafolo de nafolo ko ko ne bɛ sabalibaga de fɛ ko n'i ye nafolo sɔrɔ ko ni m'i ka diya dɔn ko n b'i ka diya fara ko ni m'i ni badenw fara ko n'i ma ban ka n to ko n bɛ ban k'i to ɔ muso sabanan o seginna ko sanutigi tɛ ɲɛɲa dɔn ko waritigi tɛ ɲɛɲa dɔn ko mɔgɔtigi le bɛ ɲɛɲa dɔn laji jelikɛ barika d'i ba ye alihamdulilayi k'i ba sɔn cɛman na k'a sɔn musoman na fugari t'u la lagalatɔ t'u la dajibɔ t'u la ɔ garijɛgɛ faralen bɛ Ala subahana wa taala la kɛ i ma juru sen in mɛn dɔw ko ko nasiramadi dɔw ko sagodugu dɔw ko ko duga dɔw ko ko lɔnsɔnna a b'a sɔn n'i sɔnna k'i lo i sɔnna jelikɛ mɔgɔ min fa ye jeliw ta i ba ka jeliw ta i kabila ka jeliw ta jeliko bɛ bari ko mun kɛra fulaw den jeli caman kumana ko Diallo Jakite Sidibe Sangare ah, fula den cɛ naani fɔra o fula den cɛ naani aba ne b'a fɛ ka i ɲininka ni barika b'i kɔ ni n bɛ se ka da kungo ka don i ka kɛɲɛba sigi la ni n bɛ se ka da kungo i ka ka don Kita sigi la fadenw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲamakala b'i bolo fulaw y'o fɔ kɛ o fula den cɛ naani kumalaw kumana ko fula bɛ bolo i lorɔ jelikɛ tɛ sɔsɔli kɛ mɛ ka fara jɔn na o de ye karamɔgɔ aliyu jabate a ne wolofa n'o ye aliyu jabate sɛbɛnni kɔrɔ fanta jawara ta cɛ sara dama ka lagare de bɛ mikoro la o fakoli kunba fakoli daba koli barama koli baranta fanta jawara cɛ alu daba kelen kisi mare mɔden a ko laji jelikɛ ma ko laji fula bɛ faralen jɔn na o de ye ɲamɛ sule yɔrɔ saka ani sidiki o de ye fila den cɛ naani ye ni ne ye fila den cɛ naani f'i ɲɛna a b'a so misi de b'i bolo wɛrɛ la k'a di jelikɛ ma wa ne t'o dɔn nafolo de b'i bolo k'a di jelikɛ ma wa ne t'o dɔn sokɛ de b'i bolo k'a di jelikɛ ma wa ne t'o dɔn nka n kɔni b'a lɔn yiriwula b'i bolo jigo b'i bolo lanbe b'i bolo ɔ ni n sɔnna k'i deli fa lanbe la k'i deli ba lanbe la ko jelikɛ sɛgɛnnen minnu ye nin kasɛti lamɛn ni se tɛ olu ye olu b'a ŋaraw sɔn nɔ sa dɔw bɛ tile kɔngɔ la ka si kɔngɔ la laji jelikɛ tɛ jɔ o da la jurusɛ i ko lɔnsɔnna ni jɔra hɔrɔn da la ni fɛn t'i bolo ka kɛ jelikɛ ne wolo ɲuman dɔn paseke mun ye jelikɛ sira sijo ɲa promɛsi tigiw ye jelikɛ tɔɔrɔ san kelen promɛsi san fila promɛsi a tɛ dafa hɔrɔn dɔw bɛ yen olu ka promɛsi ye kɔnɔdimi de ye kɔnɔdimi tɛ ye ɲɛ la fo ka diya wuli ɲamakala dɔw bɛ yen ni olu ye promɛsi ta ye o promɛsi tɛ ye ɲɛ la fo ka taga fɔ ko bilali ka buru fɛra jelikɛ ko ko denw tɛ ɲɔgɔn na dɛ a b'a sɔn n y'o de f'i ɲɛna jɛnɛba den n ko denw tɛ dɛ baw de don umu den ani mamu den ani awa den paseke n y'o de fɔ diɲɛmatigɛ la fɛn jumɛn de bɛ laji jelikɛ tɔɔrɔ a o la jeli caman de kumana ko wo lɔnsɔnna wo lɔnsɔnna bɛ hɔrɔnya diya ni wo sɔnna ka hɔrɔnya diya minnu t'a dɔn bakiru ani tanta sɔrɔ mɛ ni kumana ɲɛmɔgɔden bɛ lagosi lase laji jelikɛ ma ni kumana kumakan bɛ ɲamɔgɔden tɔɔrɔ ka hakili jigin a barina ba a kolo tale a barina ale yɔrɔ nka ni kuma na a bɛ bɛn halalaw ma a bɛ bɛn lanbetigiw ma ko jelikɛ ko bi ko n bɛna ka na nɛn da i la k'i nɛnɛ ko manden kɔkɔ ka ɲɛkili jigin jɔn na sape muskadɔr ani sami muska olu de ye dagawuli teriw ye teri cayara na n dɛmɛ kunko la o teri man ca teri cayara na n dɛmɛ kɛlɛ la o teri man ca n'a y'a sɔrɔ ko ni badenya teriw tɛ ko n'i ye jelikɛ kasi sɔrɔ k'i ka n jaabi i la kasi filɛ a ta denw tɛ baw de don n'i ye n jaabi n b'a bila i tɔgɔ ni jamu na yanni n ka la fanta bolokolokɛ minnu mana na olu bɛ laji jelikɛ la gosi ko kana nin sɔn nin bɛɛ kɛ kun nin bɛɛ fɔ kun a t'u bolo a b'a so i la kasi filɛ a ta